Cúpla seachtain ó shin, chloígh an Dún Aontroim sna nóimintí deiridh dá gcoimhlint i Roinn 1B, ach níor leor é iad a shábháil ó ísliú céime. Thug an dá fhoireann aghaidh ar a chéile i mbabhta 1 de Chorn Seosamh Mhic Dhonncha ag an deireadh seachtaine. Cé acu foireann a tháinig slán. Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta.
Lá Comhairsana an tSathairn, dar ndóigh, bhí cluiche sraithe eatarthu, ceann a bhuaigh an Dún, Beidh díoltas ó Aontroim agus an cluiche seo ar siúl i nDún Lathaí, ní fhéadfaidís an dún a thabhairt níos faide ó thuaidh. Seilbh anseo anois ag lántosach Aontroma, fós aige. Trasna go Seán Elliott, Elliott ag gearradh isteach anois, tá sé faoi bhrú fós. Giorraíonn sé greim ar an gcamán, tá sí buailte thar a ghualainn, ceathrú cúilín ag Aontroim, chéad ceann ón imirt. An teacht agus é, chuile chun deas le gaí cineál séid a carcadóir. Seans anois ag an dún arís. Buailte isteach sa gcoirnéal. Rás atá ann, tá fear lár páirce ag teacht trasna Donal Hughes. Bhuel, thit fear Aontroma ach tá sí fós ag Donal Hughes, má tá. Tá. Imirt mhaith aige, an pas curtha isteach aige. Seo an seans anois ag Dáithí Sands agus í buailte ag Dáithí Sands agus í buailte go deas aige.

Píosa deas comhimeartha. Seo an seans anois ag Conal Cunning. Álainn ag Conal Cunning. Cúig chúilín eatarthu. Teacht amach anseo, Niall McFarland. McFarland á cur ar aghaidh. Comhimirt deas anseo anois ag leaids an Dúin. Bhfuil pas láimhe. Seo do Ben Taggart. Os cionn Ben na guaillí is scaoileann sé le ceann mór fada. Cá bhfuil sí? Tá sí thar an trasnán. An-scór ag Ben. Caite isteach anois agus é. Rás atá ann, faighte ag fear Aontroma arís, ar ndóigh, díshealbhaithe anuraidh go dtí Corn Sheosamh Mac Donnacha i mbliana. Cén seans ar fháil siad é? Paul Boyle, timpeall lár páirce, Paul á bualadh ard agus Paul thar an trasnán, scór deas! Seilbh caillte. Beidh an Dún ag imeacht leis an gcomharsa, dar leat, so feicfidh muid. Píosa deas comhimeartha ansin. An ceann sin buailte ard agus í buailte thar an trasnán. Scór deas. Seas sa taobh. Sin Cathal Coleman leis, Cathal Coleman thar a ghualainn agus Cathal Coleman thar an trasnán níos tábhachtaí. Tá an bhearna á laghdú ag an Dún. Ceann seo ar thaobh na láimhe deise, is breathnaigh ar na bratacha cé chomh láidir atá siad. Más aon rud tá an ghaoth ag neartú anseo. Seilbh ar ais. Oisín Donnelly d'Aontroim, buailte isteach aige. Mother le Conal Cunning.

Ciceáilte amach sa lár. Seilbh ar ais ag an dún arís. Ceann mór millteach ard ansin ag Mark Fisher. An ghaoth ag cuidiú leis agus Fisher thar an trasnán. Anois níl eatarthu ach péire. Á, faighte thar barr. Anois bhfuil Aontroim in ann leanacht ar aghaidh le scór. Tá sé ag Conall Cunning. Cunning ar aghaidh anseo anois. Tá seans ar chúl, b'fhéidir, ag Aontroim is buailte. Á, an t-adhmad déanta! ag an gcúl báire. Sábháilt iontach ansin ag Pearse Smith. Is beag atá eatarthu, is níl éinne ag imeacht abhaile, sin rud amháin cinnte. Seilbh arís agus an pas curtha isteach. Tá sé faighte ag Eoin McDermott. Raibh an pas sin beagáinín amhrasach, tá an imirt ag leanúint McDermott, Thar a ghualainn ansin, iarracht uaillmhianach ag McDermott, ach b'fhéidir go b'in scór an lae. Iontach ar fad. Aontroim ag teacht isteach arís anois. Níl aon chúl feicthe fós againn agus d'fhéadfadh cúl a bheith cinniúnach má éiríonn le ceachtar foireann cúl a fháil. Seo an seans fós agus seans ar chúl agus arís an cúl báire seasann Pearse Smith arís lena chois, ceapaim, an t-am sin. Chun cúilín na teach tá sí buailte isteach. Tá sí curtha amú. Tá Pearse Smith ag seasamh idir Aontroim agus cúl, cinnte. An-tsábháilt ansin. Aontroim fós ag oibriú. Tá siad cothrom anseo. Chuile scór órga ag an tráth seo. Siúd é Jack McCluskey. McCluskey ar an gcliathán ar dheis. Tá sí buailte ard aige. Taitníonn sé leis an slua áitiúil. Cúilín amháin, sin atá eatarthu. Scór má tá seans déanach ag an Dún agus an cúl scóráilte ag Donal Hughes! Ó, a leithéid de chríoch ag an Dún. Pas trasna, críoch deas íseal. Agus, bhuel, bhuel am. An fheadóg dheireanach séidte agus an dara huair an t-aicsean déanta ag an Dún.